ye mɔgɔ sɔrɔ mun y'a kɛ a tigi k'a kɛ a bi bɛ don don cogo min na bilahi tala in b'a kɛ n b'a yira o la ne de ye kaana balaba ye i y'a faamu n b'a don n b'a bi don cogo fɔ depuis mati ma kɛ dɔ ka dugukolo promesse ta ko n bɛ terrain d'i ma i k'a di seriguwatigi ma i y'o faamu marɔku ta u ye mun kɛ tɔw la n b'a k'u la sunbala ba ye nɛrɛ ye i y'o faamuya aw ye ee ne bɛ kuma aw bɛ taa balontan balon balontan baara aw bɛ t'o ɲini aw bɛ t'o di moriw de ma balontan bɛ kuranɛ kɔnɔ mun tɛ kuranɛ kɔnɔ olu b'o baara kɛ tuguni a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bu kɛ t'u ɲini o kɔnɔ cogo di o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ u t'aw ka wariw minɛ bulokuw la ok manden cɛ ani manden muso moriw ni karamɔgɔ somaw ni donsow kaana balaba don ne ye kuma dɔ fɔ e asim goyita i na tuma fanga la ne ye kuma dɔ f'i ɲɛna n ko asim goyita n ko n'i k'i bɛ mali jɔ m5 kɔ n k'a ti ɲɛ ne b'i fɛ dɛ ne bɛ sɔrɔsiw fɛ ne bɛ sɔrɔsiw kɔ n ko mais n'aw ko aw bɛ mali jɔ m5 kɔ n k'aw ti se n'aw ko aw bɛ jɔ mali jɔ m5 kɔ a ye janfa kɛ n'aw ko aw bɛ mali jɔ m5 kɔ a ye trahison kɛ n'aw ko aw bɛ mali jɔ m5 kɔ n ko a ti ɲɛ aw bolo a bɛ gɛlɛya fo ka taa fɔ ko gɛlɛya dan don bɔn a gɛlɛya n y'a kasa mɛn bi bilahi a tɛ se ka mali jɔ M5 kɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ mali jɔli gɛlɛ nɔgɔya aw ma o de ye M5 ye mɔgɔ minnu se ka hali hali aw tɛ dɛ hali n'aw taara min bɛna kɛ perezidan ye y'a faamuya wa ani M5 de bɛ ja ni ni M5 ma ja m'a fɔ ni M5 cira M5 bɛ cogo min na tan ni ni M5 ma ja i tɛ se ka mali mara ɲɔgɔn musalaka foro ka bon a ɲɔ man ca n bɛ fɔ a tinɛni bɛ ji dɔn a tɛ dagawuli ji dɔn ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ cɛbakɔrɔ farinyara cogo cogo ni i y'a faamuya wa i farinyara cogo cogo ni ŋɔni karil'i sen na i tagama cogo bɛ yɛlɛma dugumɛnɛ ka dɔgɔ a tɛ kulusi siri mais dugumɛnɛ bɛ kulusi funi dugumɛnɛ tɛ kulusi siri dɛ a t'a jala siri mais dugumɛnɛ bɛ kulusi jala funi n'i k'i bɛ M5 n'i k'i bɛ mali jɔ M5 kɔ n k'aw bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn parce que n bɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsiw fɔ aw yɛrɛ k'a dɔn n b'aw fɛ ye joli ye parce que n b'aw fɛ ye suguya fila ye i y'o faamu wa n gɛnɛ n b'aw fɛ n bɛ an bɛ sɔrɔsiw fɛ mali kɔnɔ suguya fila de don i y'o faamuya wa dɔ ye ko bɛɛ kɛ a ma jama sɔrɔ ou bien jamatigi dɔ y'a dɔn ale bɛna bin i y'a faamu wa IBK ka fanga taara ale tun bɛ IBK fanga IBK ka fanga de fɛ jama b'ale kɔ y'a fɔ ale tun bɛ IBK fɛ donc mɔgɔw ni IBK nana bila ɲɔgɔn na o si la ale ma bɔ IBK fɛ ale tora IBK nɔfɛ dogodogonin dogo ni dibidibinin dibi la fo ka na IBK bin donc minnu ye IBK bin ale maloyalen don ale t'a dɔn a bɛ taa fan mun na minnu ye IBK bin olu ɲɛngoya b'ale la olu rancune b'ale kɔnɔ ale bolila joona ka taa k'ale bɛ sɔrɔsiw fɛ o kɔrɔ ye mun ye jɔnniw bɛ aw fɛ ko olu a ye jɔnni ye aw fɛ minnu tɛ ibk fɛ aw ye jɔnniw de ye ka tɔn sigi aw ye k'olu tun tɛ ibk mɔgɔw ye aw ye jɔnniw ye ka tɔn sigi aw ye i y'a faamuya wa k'aw dɛmɛ dɛmɛ dibidibi ni dibi la fo ka n'a kɛ kɛnɛkanta ye k'a mɔgɔw tun bɛ ɛmisɛngi de la alors que ɛmisɛngi o jama caya kojugu de ye ibk ta minnu b'aw kɔ bi k'olu to ɛmisɛngi la k'olu to IBK nɔfɛ M5 y'olu ni IBK bɛɛ gun fo toto wo la M5 y'olu ni IBK bɛɛ gun fo Japaga M5 M5 y'olu ni IBK bɛɛ gun y'a faamu fo fiɲɛ bɛ fo fiɲɛ bɛ ŋɔmi yiran yɔrɔ min na y'a faamu wa M5 ye olu goron ka taa fo yen donc sisan olu maloyalen don u t'a dɔn u bɛ se k'u kun wuli cogo min na parce que olu dalen don u yɛrɛ la mɛ o bɛɛ la m5 y'olu bin maintenant olu dogolen kunkɔrɔta yɔrɔ t'u bolo olu maloyala u kunba sulila defan cogo foyi t'olu la olu bolila ka taa k'olu bɛ aw fɛ i n'a fɔ ni m5 kun tɛ aw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ aw sɔrɔdasiw fɛ mukutari wan ka la asimi goyita ba ndaw tɔn o tɔn n'o kɛra aw fɛ ka tɛmɛ ɛmisɛnji kan o ye nataba tɔn de tɔn o tɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ wulila k'a bɛ aw fɛ k'a cɛsiri aw ye k'a fɔ ko ale bɛna aw fɛ i y'a faamuya wa o ye faso jugu dɔ ye parce que o tun bɛ ibeka de fɛ a ye jama ɲɛnama dɔ fɔ ne ɲɛna a ye mɔgɔba dɔ fɔ ne ɲɛna ko mɔgɔba min bɔra k'a bɛ aw fɛ jamatigi min bɔra k'ale bɛ sɔrɔdasiw fɛ k'o jamakun k'o jamatigi tun tɛ ibeka fɛ a tɛ yen diɲɛ kɔnɔ n b'a dɔn dɔw bɛna mun de fɔ u bɛna fɔ ko hayidara ne m'a tɔgɔ fɔ mɛ n'aw y'a tɔgɔ fɔ hayidara tun tɛ ibeka fɛ de tiɲɛ de tɛ a ye dɔ wɛrɛ fɔ ne ɲɛna kɛ hayidara tun bɛ ibeka fɛ o ma dogo mɔgɔ si la o donc aw bɛna jɔni wɛrɛ fɔ aw bɛna mun de fɔ donc sisan non jɔni wɛrɛ a ye dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna jɔni bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ aw fɛ yɔrɔ ɲɔrɔ sirifukɛ ɲɔrɔ sirifukɛ tun bɛ m5 de la o ɲɔrɔ sirifukɛ o de ye fanga di m5 ma o avec a i y'a faamuya wa buye ka jama o de tun bɛ mamutu diko kɔ o donc o tun ye m5 ye hali n'a sɔrɔ kɔfɛ n'u tilala ka yɛlɛma mɛ o y'a sɔrɔ ibk tara ka ban donc jɔni de bɛ aw fɛ sɔrɔdasiw donc sa jama min ye ibk gun ka ibk lata fanga b'o jama de la o jama de ka ca minnu ma pilasi sɔrɔ jama na olu ka t'u afficher n'aw ye o tɛ problɛmu ye mɛ olu kana kɛ i n'a fɔ emisɛngi ye aw jugu de ye olu bɛna taa aw sengɛrɛma don don alors que aw b'a dɔn pɛrɛ ni emisɛngi tɛ aw tɛ na fanga la ni emisɛngi tɛ aw bɛ se ka kɛ général aw bɛ kɛ colonel ye mɛ aw kun tɛ kɛ président jango vice président donc ne bɔra ne ye video kɛ n ko sɔrɔdasiw alhamdulila arabila lamina aw nana a ɲɛna mɛ aw tɛ se ka jamana in jɔ emisɛnki kɔ n'aw ko aw b'a jɔ emisɛnki kɔ a ye transition kɛ aw tɛ se a fanga t'aw la a barika walahi bilahi a fanga t'aw la bɔn n dun ɲɛ b'a fara ɲɔgɔn kan mun na ne nun bɛ kasa mun na ne bala sigilen ɲɛ bɛ yirija mun na ne ɲɛ bɛ ji ne ɲɛ bɛ ji mun natɔ la ne ɲɛ bɛ i y'a faamu wa zizo mun natɔ la a ye sabali emisɛnki a ka fara olu kan emisɛnki aw k'u wele aw ka sigi ka kuma emisɛnki n'olu nana papiye la aw bɛ senkɔrɔmadondon mɛ n'i ye aw fana bannen ka emisɛnki lamɛn y'a faamuya wa depi mɔgɔ aw sirannen kudeta ko la fo diɲɛ bɛɛ kana jɛ k'aw sigi papiye ka siɲɛ k'aw ye mali perezan ye halisa o emisɛnki kelen aw ma se k'olu wele o tuma mun bɛ yen parce que bɛɛ sirannen don mun ɲɛ ne b'a fɔ aw ɲɛna koyi accord d'Alger ko in accord d'Alger in a ko bɛ cogo di aw yɛrɛ tɛ bɔ Bah N'Daw i tɛ bɔ i ka accord i ka accord ko in ɲɛfɔ wa journaliste jɔn bɛ se parce que ATT tun b'a kɛ san o san a bɛ journalistew wele bamanankan mɛnnaw u bɛ na ka n'a questionner Bah N'Daw i t'o ɲɔgɔnna kɛ sa wa komi e tɛna san kelen ni dɔɔnin don asimi goyita goyita a tɛ bamanankan mɛnnaw fana wele n'aw t'a mɔgɔw dɔn a ye taa arajo nura fm na a ka arajo nura fm mɔgɔw wele i y'a fɔ aw n'u ka sigi so a ka si solomani si wele magma gabriel arajoso mɔgɔ tɔ ninnu i y'a faamuya wa a ka sigi a ka kuma bamanankan na a ka akɔriko in fɔ akɔri fana tɛ se ka kɛ jakumabo ye k'a tɛ ye a kuma tɛ fɔ o mɔgɔw tɛ ka foyi faamuya bɔn aw tɛ ka fɛn fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw dun b'o mun ka gɛlɛn n'u tɛ jamana porobilɛmu dɔn mɔgɔ minnu bɛ jamana porobilɛmu dɔn aw san kelen ni kalo wɔɔrɔ kɛla i y'a faamuya wa aw n'olu tɛ sigi ka kuma pour que a y'a ɲɛfɔ parce que akɔriko in filɛ nin ye a tɛ se mali bɛɛ b'a dɔn aw kɔni bɛna taa mɛ a bɛ kɛ ATT ta ɲɔgɔn ye y'a faamu ka rebellion to yen a k'i installer parce que ale taa kuma sera donc n'aw fana mɛ attends ATT bɔlen fanga la rebellion tun bɛ yen mɛ ATT ka famille tun tɛ yan ATT ka dugulamɔgɔ dɔw ma sa wa ATT balima dɔw ma sa wa est ce que ATT yɛrɛ bi bi na ATT taara mais est ce que kɔlɔlɔ in tɛ ATT somɔgɔ dɔw kan sa wa donc ça non mais yanni ATT fana kun ka ban est ce que la jamana in ma buruku buruku a ɲɛna wa maintenant sa o ɲɔgɔnna de don aw ta ye san kelen ni dɔɔni mais san kelen kɔfɛ hali n'aw bɔra mali kɔnɔ aw kɔrɔmuso dɔ na to mali kɔnɔ ou bien aw dɔgɔmuso dɔ ou bien a dɔgɔmuso dɔ cɛ a balima dɔ na to a kɔnɔ a sigiɲɔgɔn dɔ na to a kɔnɔ a teri dɔ den na to a kɔnɔ a tɔgɔman dɔw na to a kɔnɔ donc sisan nɔ ni problème kelen in de bɛ to yen nɔ aw fana ta in bɛna mun mago ɲɛ a y'a ɲɛfɔ alpha umaru konare étant civil marifaw kɔni jenin'o tile la wa nɛgɛ marifa nɛgɛw dara y'a fɔ marifa nɛgɛ ka ka kɛ kasi IBK tile la ko kasi tɛ ban aw fana ka na nɛgɛ marifa kisi marifa kisɛ in a mankan tɛ ka ban kidaliko kuma yɛrɛ tɛ ka bɔ aw da kidali aw yɛrɛ tɛ k'o fɔ tɔnbɔkutu mɔputi mɔputi mɔputi mɔputi santiri santiri santiri santiri a y'a pan santiri kunna a ka kidaliko in ɲɛfɔ dɔɔni i y'o faamuya wa donc journaliw bi ka bɔ i y'a faamuya wa ko rebɛliw ko k'olu yɛrɛ fana ka armée bɛna taa yɔrɔ dɔ defan ɛ o kɔrɔ min armée armée kɔnɔ halisa aw ti ka kuma journalisiw yɛrɛ bɛ siran aw ɲɛ mɔgɔw bɛ siran aw ɲɛ journalisiw bɛ siran aw ɲɛ siviliw bɛ siran aw ɲɛ i y'o faamuya wa mɔgɔ o mɔgɔ tɛ siran aw ɲɛ aw ka ko in na o ye sɔrɔsiw aw sɔrɔsi ɲɔgɔnw i y'a faamuya bɔn faransi ko in bɛ cogo di mɔgɔ si tɛ ka se k'a fɔ bɔn a dun balabalala cogo o cogo a mɛnna cogo o cogo don dɔ a kuma bɛna wuli donc a y'a to an ka bɛn ba ndaw asim goyita muktar wan a y'a to an bɛɛ k'an ka tɔgɔdiya sɔrɔ nin ko in na mais ko in tɔgɔdiya tɛ se ka sɔrɔ ni ko in ma dɔn wa ko in ɲɛ tɛ se ka dɔn m5 kɔ y'o faamu parce que mali kɔnɔ u y'a bilibili cogo o cogo cɛbakɔrɔ kelen da la a bɛ ka wuli ni kunkɔrɔta ye u ye tɔgɔciyɛn d'a kan a bɔra ni kunkɔrɔta ye u ye janfa d'a kan a bɔra ni kunkɔrɔta ye u ye sonyani nkalon d'a la a bɔra ni kunkɔrɔta ye u ye kalabanciya nkalon d'a la a bɔra ni kunkɔrɔta ye u y'a kɛ cogo o cogo n'a ko n go tiɲɛtigi o tɛ miiri ka kuma sa fɛn mun ka nɔgɔn ka tɛmɛ ninɛkilili kan o de ye tiɲɛ fɔ ye n bɛ nin dɔn n tɛ nin dɔn n t'a kalama ni denmisɛnnin mun dɛsɛr'o la nafigiya de ko b'i kɔnɔ n y'a fɔ a sokɛli kokala mayiga u y'a kɛ cogo cogo sokɛli bɔra k'a jɔ n'a ka tiɲɛ ye a y'a bilibili cogo cogo mɔgɔw y'a kɛ cogo cogo donc sokɛli k'o to balo la emisɛngi fanga tɛ dɔgɔya ka sokɛli n'a ɲɔgɔnnaw a cɛkɔrɔba ɲɔgɔnw bilahi an tan k'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo emisɛngi ko a tiɲɛ bɛ dɔn donc maliko malidenw olu de bɛ jɛ ka mali jɔ i y'a fɔ intellectuel joli joli ka fara ɲɔgɔn kan tɔn kelen na ni M5 tɛ aw ka tɔn dɔ fɔ ne a la minisiriw b'a kɔnɔ directɛriw b'a kɔnɔ depite kɔrɔw b'a kɔnɔ maire kɔrɔw b'a kɔnɔ dugutigi kɔrɔw b'a kɔnɔ i y'a faamuya wa donc denmisɛnninw yɛrɛ b'a kɔnɔ kɔkanmɔgɔw b'a kɔnɔ bɛɛ dalen don tɔn mun na bi bi in na i y'a faamuya wa mali jɔli sira kan n ma parituw fɔ dɛ mais tɔn ka fara ɲɔgɔn kan o tɔn tɛ diɲɛ na ko mɔgɔw dalen don min na ka tɛmɛ M5 kan parce que u janfanci kɔrɔw don janfanci kɔrɔtɔ u faralen ɲɔgɔn kan ka n'a bila bi la M5 de ma yɛlɛma ok M5 ma yɛlɛma koyi aa nin welelikɛla ninnu donc an ko o fana an k'o to olu bolo ee telefɔni bɛna sa layila cɛ i tɛ kɛ e fana ya donc an ko t'olu bolo i y'a faamuya an k'o bonya to M5 bolo an k'o karama to M5 bolo donc Ba Ndaw e Assimi Goita Moctar Ouane a ye M5 wele kɛ a ye Mali ɲɛmɔgɔ de kɛ i y'a fɔ aw bɛ ambassade wɛrɛ minnu bisimila mais a ta est-ce que o ambassadew valeur bɛ bonya ni malidenw yɛrɛ aw bɛ ka minisiri wɛrɛ minnu bisimila est-ce que minisiriw valeur bɛ bonya ni malidenw yɛrɛ ya aw bɛ ka président wɛrɛ minnu bisimila est-ce que olu o président ninnu valeur bɛ bonya ni malidenw ya aw bɛ ka signature minnu kɛ est-ce que aw bɛ ka minnu ka papiye siɲɛ olu valeur bɛ se ka bonya n'aw yɛrɛ ka jamana intellectuel kɔrɔw ye n'aw yɛrɛ ka jamana mɔgɔba kɔrɔw ye n'aw yɛrɛ ka jamana diplomasi kɔrɔw ye aw ma valeur don aw ka jamana diplomasi la i y'a fɔ aw tɛ ka valeur don aw ka jamana diplomasi la aw tɛ ka valeur don aw ka jamana politikiw la aw tɛ ka valeur don aw ka jamana ka démocratie la aw tɛ ka aw ka jamana kɔnɔ denw lamɛn mais olu ɲɛ b'aw la arabu i y'a fɔ a farafin dugu arabu dugu suraka dugu i y'a fɔ a sinuwa dugu tubabu dugu aw bɛ papiye siɲɛ la an n'olu cɛ a tɛ bɛn sa cɛ a tɛ bɛn a ye n ka kumakan lamɛn aw k'a lajɛ aw ka kɔnferansi dɔ kɛ i y'a faamuya wa aw k'a eseye fana ani M5 ka sigi ka kuma o bɛ jamana kɔnɔ ni porobilɛmu ye kɛmɛ ye n'aw ni M5 sera ka sigi ka kuma porobilɛmu na bi naani bɛ bɔ a la n'aw ni M5 sigira ka kuma nin ye n seginko sabanan y'a kuma kan depuis aw na kuma n k'a tɛ ɲɛ n'aw ni M5 ma baara kɛ a tɛ ɲɛ y'o faamuya wa n y'a fɔ Dicko ɲɛ na n ko manja min kun b'a ka M5 ka manja don n y'a fɔ a bɔra M5 la ni n'i bɔra M5 la diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka video k'i kan diɲɛ bɛɛ ka jɛ k'i commentaire kɛ k'olu laban tun y'ale ma maninkaw ko ten ko k'olu labantɔ tun y'ale ma tiɲɛ tɛ fili surtout election yɛrɛ ma se fɔlɔ M5 mɔgɔ ninnu minnu bɔ yen i y'a faamuya wa problème problème minnu bɛ ni cɛkɔrɔba ninnu b'a kalama cɛkɔrɔba ninnu n'olu nana kuma dun denmisɛnninw bɔra mun kalama n'olu nana kuma dun parce que f'a ka gɛlɛn ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ taa jɔ mikoro la ti facebook en direct la ko ka nkalon da cɛkɔrɔba ɲɔgɔn na a b'o kɛ ka da mun kan aw jɛra de ni i y'a faamuya wa ni ni mɔgɔ jɛra ni ni teriw kɛlɛla gundow bɛ kuma ni teriw kɛlɛla gundow bɛ waraka donc e ka mɔgɔw bɛ ka cɛkɔrɔba minnu neni n'o cɛkɔrɔba ninnu fana ko k'u bɛ bɔ ni preuve ye a da ka di cɛkɔrɔba ninnu na alimamiw tɛ karamɔgɔw tɛ diko e dun ye alimami de ye karamɔgɔ de a ka fɔ ko cɛkɔrɔba ninnu u bɛ hakɛ to k'u ye kalabanciya kɛ e fana bɛ hakɛ to je crois o don ka di mɔgɔw kun na n'a ka fɔ ko e fana ye nkalon tigɛ parce que e ye alimami de ye koyi o man kan k'o kɛ i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye o man kan k'o kɛ e bɛ ala ko de fɔ o man kan k'o fɔ e bɛ kuranɛ de fɔ tɔw t'o fɔ donc n'i ka mɔgɔw nana n'o ataki sugu ye cɛkɔrɔba ninnu mana kuma don min na ka bɔ ni preuve dɔw ye a tɛ ɲɛ e de bolo ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne tɛ mɔgɔ si ka tɔn na kan'a lajɛ bi bi in na dɛ yɔrɔ bɛɛ ko ko sokɛli ko ka di ne ye sokɛli ko ka di ne ye paseke ne b'a ka tiɲɛ de dɔn ni sokɛli ye nkalon tigɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ne don batili bɛɛ ko k'a ko ka di ne ye wayi mɛ ne batili ye nkalon tigɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ne don asim goyita bɛɛ ko k'a ko ka di ne ni asim goyita ye ko kɛ n'a ma bɛn ne bala b'a fɔ bandaw bɛɛ ko ko bala k'i ka bandaw ko in kɔni an m'i ye ka mɔgɔ si ka kɔmantɛri kɛ i ko bandaw o ye tiɲɛ de mɛ ni bandaw ye mun kɛ n'a ma bɛn ne bala b'a fɔ mɛ ni mun ka o ka ɲi sɔrɔdasiw ne de ko ten mɔgɔ kana perese u ma o ye tiɲɛ ye mɛ a to sɔrɔdasiw ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna aw tɛ gɛrɛ m5 la bandaw ye gɛrɛ m5 la mukutari wan i y'a faamuya wa m5 mɔgɔw wele n'u ka sigi ka kuma asim goyita a ye m5 wele a n'u ka sigi ka kuma a kɛra faransi ko ye a ni m5 ka kuma g5 sahel a ni m5 ka kuma demokarasi ko a ni m5 ka kuma élection prepareli ko a ni m5 ka kuma mali ko la a ni m5 ka kuma cɛkɔrɔba ninnu malidenw de don ok anw ta y'a kunfinya kow ye dɛ mɛ olu de b'a dɔn wa anw b'olu de kɔ koyi ne bala y'a fɔ ɲɛna ko m5 yarɔrɔ m'o dugu mɔgɔ la ne ye m5 ye à cent pour cent ni mun ma janfa kɛ ne tɛ b'o la koyi m5 mɔgɔw m'a kɛ n'u y'a kɛ ne bɛ bɔ a la koyi bɛɛ b'o dɔn donc nin ye ko min ye muktar wan surtout e y'a faamuya e ni bandaw a ye m5 wele a n'u ka sigi ka kuma muktar wan e surtout e muktar wan problème foyi tɛ mali la k'e tɛ se ka mun ɲɛnabɔ o tɛ yen parce que de un d'abord i i bonyanen don wa bɛɛ dalen don i la wa i tɛ se mɔgɔ ma yɔrɔ muktar wan e ni saa kɛmɛ bɛ si dingɛ kelen kɔnɔ i kun sala i ko tigatulu bɛɛ b'o kalama i bɛ i ko tigatulu tu vois un peu bɛɛ b'a dɔn e tɛ se mɔgɔ ma y'a faamu minisiri waliju de ye man di sinon ne tun bɛ e ka ɲi minisiri waliju o ye cɛkɔrɔba kelen dɔrɔn de jate o tun y'anw fa de ye n bɛ tila ka na n'o ka histoire ye ale de dɔrɔn de kun ale de kun ye minisiri waliju ye koyi hali an sigilen an ka da la an denmisɛnnin nama seli sera dɔ ye wariba suɲɛ ka ka taa wari don saga la ka saga kɛ ka ka saga kɛ ka duruni fa ka na jigin a ka da la ko nin ye mun ye ko sagaw ko ka taa ka bɔ nin yan nɔ k'ale y'a fɔ a ye ko saga ko nin b'ale la ya mais n bɛ na n'o ye sɔɔni ya donc moctar ouane bɛɛ b'o dɔn dɛ mais moctar ouane foyi fana man jugu dɛ fɛn k'i si kɛ mali di mali mali diplomasi la k'i si kɛ minisiriya la taa ni ka segin na mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ moctar ouane ka n'i ta laban diɲɛ pɔsuba bɛɛ la ka n'e kɛ premier minisiri k'e ma se ka malidenw sigi ka kuma moctar ouane o fana o dabara b'an minɛ dɛ parce que ni cɛkɔrɔba fɛn o fɛn filɛ nin ye e bɛ nin bɛɛ dɔn nin bɛɛ b'e dɔn moctar ouane i y'a faamu bigi ju ka dɔgɔ a bɛ du balo dɛ moctar ouane bɛɛ b'a dɔn ko barika de bɛ e ka bigi la mais barika ani hakili n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya wa k'i ka fila k'i ka fila kekunyanin bila u ni ɲɔgɔn cɛ parce que fila kekunman man ca est-ce que e yɛrɛ fana ka kekun wa fila ko don dɛ i y'a faamuya wa parce que e yɛrɛ moctar ouane i y'a faamu i ye fila de koyi y'a faamuya wa dribili de ye fila ta i yɛrɛ fana k'a lajɛ ka dribilinin dɔw kɛ hali n'i ma a kɛ cristiano ronaldino ta ye ka dribilinin dɔw kɛ quoi i m'o faamuya wa k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn moctar ouane o b'e ka baara nɔgɔya tu vois un peu sɔrɔsi ninnu ka hakilina ni e ta fana man kan ka kɛ kelen mais e ka hakilina ni M5 mɔgɔ ninnu minnu bɛ M5 ɲɛfɛ e ka hakilina n'olu ta ka kan ka surunya ɲɔgɔn na parce que e ni olu aw de ye kalan kelen kɛ moctar ouane donc e ka M5 wele kɛ M5 mɔgɔw wele a ka problème t'an ba y'o faamuya moctar ouane ok donc nin kun ye bi video an b'o bila yan nɔ bah n'daw i ka fanga n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ i bolo bah n'daw i den dɔw de bɛ ka kuma dɛ bah n'daw n'i bɛ fɛ fanga ka ɲɛ i bolo M5 wele aw ka sigi ka kuma bah n'daw n'i bɛ fɛ jamana ka basigi M5 wele aw ka sigi ka kuma moctar ouane n'i bɛ fɛ i ka minisiriya ka ɲɛ i bolo M5 wele moctar ouane n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ jamana in ko la M5 wele moctar ouane n'i bɛ fɛ jamana in kɛlɛ ka ban M5 wele moctar ouane n'i bɛ fɛ bɛn ka sabati jamana in kɔnɔ M5 wele moctar ouane n'a bɛ fɛ élection ɲuman ka kɛ a ye M5 wele aw ka sigi ka kuma n'aw bɛ fɛ démocratie ɲuman k'aw bɛ démocratie sauver mali kɔnɔ a y'a to an ni m5 ka sigi ka kuma kidali ko la an ni m5 ka kuma i y'a fɔ centre ko la an ni m5 ka kuma a tɛ ɲɛ ni m5 tɛ a tɛ surunya ka ɲɛ ni m5 tɛ ni m5 kun tɛ aw kun tɛ na ni m5 kun tɛ aw tɔgɔ kun tɛ fɔ ni m5 tɛ aw kun tɛ fanga sɔrɔ ni m5 tɛ aw kun tɛ maabaya sɔrɔ ni emisɛnki tɛ aw kun tɛ jamana kuntigiya sɔrɔ ni emisɛnki mun y'o k'aw ye o emisɛnki ni emisɛnki ta a tɛ tiɲɛ aw bolo ni emisɛnki ta a tɛ balabala aw bolo ni emisɛnki ta aw tɛ bin ni emisɛnki ta aw tɛ kolokolo ni emisɛnki ta aw tɛ wuli ka bɔ aw nɔ la ni emisɛnki tɛ donc a y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw b'a ye jɔdaba bɛ emisɛnki la aw kana tɔw ka kalaku kalaku kuma ninnu lamɛn i y'o faamuya wa u tɛ se ka ko dilan n'u bɛ se ka ko dilan ibk kun tɛ taa aw kana tɔw ka aw kana tɔw ka tapaziw lamɛn ni tɔ ninnu ka tapaziw tun bɛ mago ɲɛ i y'a faamu m5 y'u ni ibk ibk y'a bila k'u bɛɛ to yen donc n'u tun bɛ se ibk kun t'a bila parce que ibk kun ye perezan ye kaban donc olu ta kun ye effort futini de ye mais ibk n'a ka perezan m5 y'o olu ni ibk bɛɛ gun i y'a faamu m5 y'o bɛɛ gun tu vois un peu ka t'u u kɔ da fo kunjanbugu kulu la fan donc n'u bɔra n'u ye kunjanbugu la ka taa n'u ye sibiribugu u bɔra n'u ye sibiribugu la i y'a faamuya u taara n'u ye fo dura la moribabugu u bɔra n'u ye dura la n'u ye fo safo ka bɔ n'u ye safo i y'a faamuya u taara u bɔra n'u ye safo u tilala k'u gun tuguni fo tɛnɛnkun donc u tɛ se ka ko de dilan aw kana sɔn aw kan'u y'aw kɔfɛ kuleba fɔlaw don mɛ barika ko t'u la politiki kɛnɛ kan barika t'u la mali ko la fanga t'u la devant m5 donc a y'a to aw ka jigin n'aw bɛ fɛ jamana ka basigi malidenw yɛrɛ n'aw bɛ fɛ u ka bɛn fɔlɔ ne ma tɔmɔkutu kidali ne ma fɔ n'aw bɛ fɛ malidenw ka bɛn se i y'a faamuya erebɛli ninnu amadu kufa ninnu ne m'olu fɔ dɛ i y'o faamuya wa aqmi ninnu ne m'olu fɔ dɛ mɛ n'aw yɛrɛ bɛ fɛ malidenw ka bɛn bamakɔkaw ka bɛn duguba kɔnɔ mɔgɔw ka bɛn fɔlɔ o ye m5 dɔrɔn de koyi n'a yi n'aw ni m5 bɛnna mali tɔ bɛɛ bɛ bɛn a ye m5 labɛn fɔlɔ aw ni m5 ok mamudu diko n'i bɛ bonya fɛ na m5 la ou bien n'i tɛna m5 la yafa deli m5 fɛ mamudu diko n'i bɛ tɔgɔ fɛ yafa deli m5 fɛ n'i bɛ bonya fɛ yafa deli emisɛnki fɛ n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka kɔrɔ i la yafa deli emisɛnki fɛ n'i bɛ fɛ i ni bonya ka kɔrɔ i ni bonya ka sa yafa deli emisɛnki fɛ yafa n'i bɛ fɛ i ni karama yafa deli emisɛnki fɛ en tant que i ma yafa deli emisɛnki fɛ walahi i tɛ sutura sɔrɔ i tɛ bonya sɔrɔ bilahi i ka bonya tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa koyi ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ walahi a tɛ taa y'a faamu o fana mana bɔ yen sisan minnu sara i yɛrɛ ka kuma sa ankɛti bɛ senna e yɛrɛ k'a fɔ ko ankɛti bɛ senna olu somɔgɔw na lafiya e yɛrɛ k'a fɔ ko ankɛti bɛ senna u teriw na lafiya e yɛrɛ k'a fɔ ko a minnu minnu fatura da in na i k'i yɛrɛ ka kuma fɔcogo minnu fatura da in na i y'a faamuya wa faamaw wulilen don ankɛti bɛ senna an bɛ ka fanga kɔnɔ an dalen don mali justice la ni e yɛrɛ y'o fɔ est ce que o tɛ o tɛ bɛɛ o tɛ saya ko in minnu fatura da la o t'olu ka ko ɲɛnabɔlen yan i yɛrɛ ɲuman non non non mais il faut cesser ça non mais il faut cesser ça a bɛ jamana a bɛ a bɛ maa ninnu ɲɛna ko an bɛ ji min an nun de fɛ yan a hakilimaw de bɛ jamana in kɔnɔ an tɛ ji min an nun fɛ o non il faut arrêter ça non il faut cesser ça n y'a faamu mamutu diko i yɛrɛ de ka kuma cogo bɛ ka segin i ma dɛ non il faut cesser ça non non il faut cesser ça Non, non, non, il faut arrêter ça. Ya, jamana in ye jamana belebele de ye. Jamana in maaw hakili de b'u la. A bɛ aw kana n'a fɔ ko o san caman tɛmɛnen ko aw ɲɛna an bɛ ji min an nun fɛ non il faut cesser ça. Donc Mamutu Diko il faut cesser ça. Non Mamutu Diko il faut arrêter ça. Non non non non non. wala ne kɔni ne bɛ mun si o de do dɛ i ɲɛ bɛ kulokulokɛla fɛn o fɛn na i bolo nin ye nin si ka kulekan tɛ taa yɔrɔ la paseke mɔgɔw bɛ tiɲɛ dɔn koyi kule tɛ koyi kule tɛ defani tɛ dɔ ka video bi naani kɛ tile kelen kɔnɔ i y'o faamuya wa tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de ye bilahi i ɲɛ bɛ video kɛla in fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ tile o tile u bɛ video bi naani de kɛ ne bɛ san kelen kɛ sunɔgɔ la u bɛ sɔrɔ ka kun ne la ne ka video la tile o tile u bɛ video bi naani kɛ ne bɛ n to ne bɛ sunɔgɔ san kelen kɔnɔ i y'a faamu n'u wulila u bɛ sɔrɔ ka kun ne ka video kɛta la mɛ ne bɛ k'a lamɛn bi yɛrɛ olu caman donna a la kunasini dirɛti yɛrɛ nalen ni dɔw donna la mɛ tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de u tɛ se k'i defan walahi n delila k'a fɔ a digira dɔw la n ko bilahi cɛ tɛ yen min bɛ se k'i defan paseke n ko tiɲɛ t'i bolo n'a t'i bolo i tɛ se k'i defan imam i yɛrɛ tɛ se ka kuma paseke tiɲɛ tɛ yen o imam i yɛrɛ wasalen tɛ a cɛ tew imam e yɛrɛ b'a ɲini k'i dogo dirɛtikɛlaw la wa hali mɔgɔw ka déplacer ka n'i ka so parce que i t'a dɔn a tigiw bɛna question min fɔ question minnu arrangelen don i bɛ sɔn mɔgɔw de ka direct ma bi mais question mɔgɔ minnu n'i t'olu dɔn i sirannen don u kana na ni question wɛrɛ pourquoi pourquoi non il faut cesser ça fulakɛ non il faut cesser ça voilà donc i y'a faamuya wa mamutu diko ba ndaw ninnu bɛ se ka taa n'a sɔrɔ ba ndaw ninnu de b'i kɔkɔrɔ u bɛ taa o politiki de don olu bɛ taa de olu ye sɔrɔdasiw de ye o ni goyita ninnu b'i kɔkɔrɔ u bɛ taa o sɔrɔdasiw de don o ye wagati kunkurunin de ye o n'olu yɛrɛ t'i kɔkɔrɔ sisan nɔ o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ M5 la parti mɔgɔ o mɔgɔ bɛ M5 la ko parti b'a bolo o tuma e kelen n'olu bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na o jamana kelen in kɔnɔ cogo di k'e ka sutura sɔrɔ o kɔnɔ ou bien ko e e ko e e e, e olu olu olu denw n'u musow n'u ka parti u ka tɔndenw k'e ka to yen en tant que M5 ko kuma bɛ senna Mamutu Diko walahi mɔgɔw t'i to yen diɲɛ kɔnɔ ne b'o f'i ɲɛna en tant que M6 M M M5 existe walahi i tɛ to yen hali ni anw sara u t'i to yen parce que problème o problème M5 la hali mun kun tɛ yen nɔ u y'a bɛɛ k'i nɔ ye wa i yɛrɛ y'a k'i yɛrɛ nɔ ye koyi ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ sinon i b'a dɔn ne ye commentaire min ka mɔgɔ ma kɛ o mais ne ye mɔgɔ de ye dɛ kan'a lajɛ dɛ hali M5 n'u galonna ne bɛ n ka tiɲɛ jalan f'u ɲɛna n kun tɛ ci n da tɛ fara parce que ne bɛ yan nɔ de ne de tɔgɔ ko kana balaba sitan den toro yirijugu feere tiɲɛ bɛ faamu na ne bɛ n'i tɛ ne fɛ i ye subaga de n'i tɛ ne fɛ i tɛ tiɲɛ fɛ n'i tɛ ne fɛ i ye subaga de n'i tɛ ne fɛ i bɛ ɲininka i tɛ n fɛ kun jumɛn na i tɛ se ka kun fɔ o non i tɛ se o non i tɛ se o bala fitinin non o tɛ se o donc dɔ ka miniti sɛbɛn donc ne bɛ mun fɔ aw bɛɛ ka segin a ka fara ɲɔgɔn kan mɛ ni fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ mun jo tɛ kɛlɛ la o de bɛ se mun jo b'a la ma o ke ne b'o fɔ aw ɲɛna dɛ mɛ bandaw i ka fanga n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ i bolo M5 wele u ka kuma bandaw n'i bɛ fɛ fanga ka ɲɛ kana ɲinɛ M5 mɔgɔw kɔ bandaw n'i bɛ fɛ fanga ka ɲɛ kana ɲinɛ M5 mɔgɔw kɔ muktar wan n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ kana ɲinɛ M5 kɔ walahi muktar wan foyi t'i ka fanga ye foyi tɛ se ka fanga in c'aw bolo ni M5 tɛ foyi tɛ se ka fanga in ɲ'aw bolo ni M5 tɛ bon f'aw k'a dɔn de jama wɛrɛ de tɛ yen M5 kɔ jama mun bɛ yen IBK ka jama don n'i kun bɛ se IBK kun tɛ taa ni fanga kun b'u la IBK kun tɛ taa ni dalilu kun b'u bolo IBK kun tɛ taa n'u ka wurudi bɛ mago ɲɛ IBK kun tɛ taa IBK n'u olu bɛɛ jɛra ka taa o mɔgɔ kelenw k'u pan ka na k'olu bɛ na aw dɛmɛ alors que minnu y'olu gɛn ka taa aw nana olu de sababu la cɛ sababu ko k'i kana to d'a ma i kana ji d'a ma cɛ i kana ɲinɛ a kɔ sa cɛ bandaw kana ɲinɛ sababu kɔ sa ban cɛ saba cɛ i ka sababu ye M5 ye sa cɛ bandaw kana i y'a faamu kana se ka ji di M5 ma kana ɲin'u kɔ bandaw kana to di M5 ma mɛ kana ɲin'u kɔ sa cɛ bandaw i y'a fɔ a kana fini san M5 ye mɛ kana ɲin'u kɔ bandaw kana pilasi di M5 ma mɛ kana ɲin'u kɔ sa bandaw i y'a faamuya a kana sanu don M5 kan na mɛ bandaw kana ɲinɛ M5 kɔ sa bandaw kana mɔbili di M5 mɔgɔw ma kana ɲin'u kɔ i y'a fɔ mɛ kana ɲin'u kɔ parce que u ka e ka sababu o y'olu de ye donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a b'e dɛmɛ e ka taa so ka dɛmɛ ma ka ɲinɛ i ka sababu kɔ bandaw cɛ o ti bɛn sa a tɛ bɛn o a tɛ bɛn o 32 minutes donc an bɛ nin to tan bamakɔkaw b'o partager sitan den toro la ilaha ilala yiri jugu la dɔ can den toro la ilaha la tɛnɛn tɛnɛn tɛnɛn ka gorongo bilen la ko n'aw bɛ ne dɔn dɛ ko ne de ye maa tarawele den ye ko n'aw bɛ ne dɔn dɛ la ilaha ilala ma tarawele ka bala bilen layila i jɔ ka n kɔnpɔrite dɔɔni dɛ la i jɔ ka n kɔnpɔrite dɛ safi safi k'i ye dɔnkili dɔ da ko bɛɛ k'i ta yira n m'a dɔn cɛw kɔni t'o la ni cɛw b'o la ni mɔgɔ m'a ta yira ni ala can t'an ta yira dangadenya tɛ dɛ ko bɛɛ k'i ta yira k'i nana n'o dɔnkili nin ye bala fitini y'a fɔ n ɲɛ na k'i nana dɔ ye ko bɛɛ k'i ta yira ne ko n k'i kan bɛ musow de b'u ta yira cɛw t'u ta yira ni cɛw ta yira fila bɛ minnu bolo o ye kɛlɛ tigɛ dɛ ni cɛw b'u ta yira layila ni cɛw b'u ta yira safi cɛw t'a la dɛ ni cɛw b'a la a bɛ n n'ala cɛ momo de fɔlɔ bɛ bɔ e i bɛ ka momo yira cogo min an bɛɛ bɛ ka yira ten de koyi an bɛɛ dɔ b'an bɛɛ yira koyi mɛ anw de tɛ se ka dɔ yira momo yɛrɛ ka yirali kɛ fɔlɔ kɛ a kilipu la i k'i jilaja momo yɛrɛ ka yirali kɛ dɛ n t'o kelen ni publicité kɛ koyi a ye n to safi a ye safi an bɛ sa ɲɔgɔn na o kelen na i t'o bɔ a la aa bɛɛ k'a ta yira bandaw kɔni t'o la bɛɛ k'a ta yira aa malika ka muso fana b'o la yɔrɔ malika ka muso kɔni tɛna malika yira bɛɛ k'a ta yira mɔgɔ saba bɛ n'olu m'a yira ne t'a yira dɛ a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye i yɛrɛ de ka momo ye momo de fɔlɔ fana b'a ta yira ni momo y'a ta yira o mana bɔ yen banna o o mana bɔ yen nɔ malika o la ne bɛ sɔrɔ ka n ta yira malika ka muso fana k'a ta yira o bɛ jɔn yira foto wa a dakisɛ danden ni malika ka muso m'a ta yira ne tɛ n ta yira dɛ wa wa momo yɛrɛ fana b'a ta yira ni momo m'a ta yira ne tɛ n ta yira e e n t'a yira sa la ila ila n to n t'a yira o cɛ i t'o kelenni bɔ a la dɔgɔ n to o t'a la o cɛw t'a la o a n'o cɛw t'a la dɛ ni momo i yɛrɛ a momo momo i bi k'a la balaba a dankisɛ danden denni b'an se karama yan koyi